iche ghọtago mana asịkwa na e neru ofe anya wee ma na ya emete nri ọzọ agwara m unu na nnachita azụ na m ga-anọ in the studio with a special guest ụfọdụ n'ime unu nụrụ onu ya n'ụtụtụ mana kịta ụtụtụ bụ ndị oyibo kịta bụ nke ndị igbo ebe anyị na-eji asụsụ nke anyị wee mee ka ịghọta ife na-eme otu o si eme na ebe ọ na-eme dịka anyị si ewere ya wee bịa n'ụbọchị nke taa a na-agwa m sị na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị na-eselebreti ụka nne fa ah, na ịmago on Sunday nke bụ nwanne echi so ọ nya mere ụdị um, ụdị programs a bụ ife dị very important especially dịka otu o si wee dị na ndụ ụmụ nwanyị anọ m na studio with Ngozi Ebo ya bụ fon- founder She Code Network Wealth positioning and public speaking strategist nọ na studio n'ụbọchị nke taa daalụ nnọọ biko um, oyibo kalị ihe m na-anụ wụ founder she code network wealth positioning and public speaking strategy biko na mpempe kọwagodoro anyị ife position gị embody I- ihe oyibo niile anwa pụtara bụ na em, your vision she code Ee, ehe site na amara Chineke mụnwa bụ onye Chineke nyelu amara mm, with ndị ọzọ na-enyelu m aka ka e wee na-ahazi ya ọ nyanwa bụ founder ma ọ convener mm, Ah, mụa bụkwa na onye nta akụkọ Eh, ị jụwa my own personal profession abụ m onye nta akụkọ and ama m otu esi asụ nke ahụ I am an on-air personality Okay. A sịwa na ị na-eposition, ị bụ um positioning, wealth positioning. Ya yes bụ ị na-akwụba ndị kwesịrị ndị chọrọ inwe ego ị na-akwụba fa n'ọnọdụ fa kwesịrị ịnọ wee nweta ya bụ ego otu a ọ nyanwa bụ ihe she code for money matters conference pụtara. na-eme Mhm.
So ọ bụ na ifu na mmadụ na-aga n'ụzọ na-adịrọ mma ebe ọ na-ewesti ego ma ebe ị na-eme wrong investment ma ebe ị na-eme ife mmadụ ekwesịrọ ime with ego at that particular time because Otu a. the truth bụ na a bịa n'ihe ego everything anyị na-ego anyị na-espend ego anyị n'ime ya, bụ ife anyị chọ Mm, mana time ahụ bụ the right time mhm. to spend that kind of money Mhm. so kọwala anyị ife she code anụwa bụ Okay, she code bụ atụmatụ ewepụtara ka o wee dịrị ụmụ nwanyị na mma Hmm. ee ekwenyere m na before anyị enwee society dị balanced nwoke ga na-anwa oke ya nwaanyị a na-anwa oke ya Mm. but i nee anya even from the bible days e- e lue ebe nwaanyị nọ a na-adị enwetụ obere comma a na-adị enwetụ obere n- nọrọ anị ebe a ọ bụrọ gịnwa ị bụrọ nwoke so at times a mụọ nwoke celebration adị high Ọ- ọmụmụọ nwaanyị a mụzịa nwaanyị dịka ebe e biri ntu ha sị ama ama ntufu ya nwa niile bụ nwa esi otu anwa wee and from mgbe ahụ a mụrụ nwa ahụ if- ọ bụrụ na ndị mụrụ ya adịrọ enlightened Mm. ha ebido na na-etinye n'ime nwa anwụ bụ nwa nwaanyị that na ọ bụ ihe ndị oyibo na-akpọ second class citizen i sorọ ị bụrọ nwoke e merụ gị ka ị just irubecheru nwoke isi o nwere uru ọzọ ị mba ga dịrọ anyị bụ ọkwa kitchen a sịkwa gị after nwoke banye kitchen ehe so ihe ọbụla otu ọbụla ma ọ- ma ọ mpa gị ma ọ nwanne gị nwoke otu ọbụla ha si wee hazite ndụ gị otu anwa ka ị ga-esi wee were ya maka na ị bụ nwaanyị Ehe, so nwaanyị na-ekwu okwu na-ekwu na onu ya na-agbagotu a sị mba na ọ na-akparị mmadụ mana nwoke onu ya na-agbagote ọ Ọnya dị bụ- o- ọ ya bụ nwoke yes o o mean na nwoke ahụ abụrọ woman wrapper Mm, mana nwaanyị sị ee e unu emeni otu a m ma nkwe ai o nwere ọ dịka ị mere respect alụ ee ị nwere ị nara akwanyere nwa ndị nwoke mmadụ ugwu ugwu. ugwu Mm, ọ dịka ị nyụrụ nsị na chọọchị otu a alright so uh, she code na-eme ka anyị mata no money matters okwu ego Mhm, because aside from gị nwa n'onwe gị i position kwa onwe gị na society ebe ahụ i position kwara onwe gị ị na-enwetakwa ego so kọwala anyị ama m na- unu ya-eke ego that day ka ka m malụ she code for for money matters ịghọtago a na-ebe ndị- emekasị ka nghọta anya na-abịa ịbịa kelee ego because ọ nke a ka ndị ntara you don time ị fụ m m abịa ozugbo ịma ee eh, nwanne m nwaanyị ihe dowere anyị n'ụdịrị ọnọdụ anyị nọ bụ na anyị na-achọ sharp sharp ihe ndị oyibo na-akpọ sharp sharp hmm. ebe e na-eke ego anyị ncha abịa obelu nkenke ozugbo ozugbo o nwere onye chọrọ itinye time tinye ịmago uchu wee builduo ihe bụ wealth hmm. so a sịkwa anyị na e nwee scheme ọbụla e wepụta kịta ị kpọta mmadụ ịtọ i tinye nke nke ịnọ ị baa anyị apụọ Mm. jebe everywhere sị, biko bịa tinye anyị ee akwụkwa ụgwọ o nwe onye nke jekwute m nnọọ o, ee, izu gara aga na-ekiri nwaanyị nwaanyị a elugo ebe 65 years and mụa i was crying for the woman because ọ bụrụ na at this age of your life ị ka na-eme ihe eweta eh, obodo onye. bịa bịa ka i soro anyị i soro anyị kịta na ị ga-enwetakwa na enweta m ego Mm. kedu mgbe ị ga-akwụsị ya kedu mgbe ị ga-anọ otu a investment i mee in your life Ana- ị nọrọ nnọọ Ọ na-akwụbata na-akwụsị aka. aka, yeah. so anyị anaghị echi about that one sọsọ ihe anyị ma bụ tata tata tata ma i nyere m ya taa echi echi gbakwa ọkụ in fact echi anadịghị eme exist Mm. and ọ nya nwa mere o ji afịa anyị arụ to be able to build wealth because building wealth bụ ihe ị ga-adị very intentional uche gị ga-adị ya and ị ga-adị willing to go all the way Beyond, for yes. 10 years Mm. for 10 years and ụdịrị ya anyị- anyị achọrọ ịnụ ya ọ, anyị chọrọ ya kịta ma o merọ kịta ya emezina mgbe ọbụla so i- ị fụ nwaanyị ma ọ nwoke at 70 ọ ka na-eme ihe ọ ga-abịa ine ya anya sị keekwanụ ihe o ji youthful age ya wee mee Mm. ọ mean na o nwerọ ihe ọbụla o mek- o mekọtarịta mgbe ọ ọ- ọ nọ na Otu a. agụ ndị Mhm. otu ya. alright talking about age this thing ọ dị age limited because anyị ekwugo okwu 65 at the age of 65 70 at least ị kwesịrị ịnọzi na-eri elele Hmm. ma gwacha ndị be anyị so she code a ọ ọ dị age limited okay she code She, she code ka m kọwaa ya otu anyị ga-esi wee ghọtacha ya conference bụ just conference ka anyị na-eme mana anyị nwere a community Okay.
community a bụ ihe ọbụla anyị metere na conference because anyị ma na ịgwa mmadụ okwu once in one year you Ọ may ga-aga expect na ọ nya ka ọ ga-eji wee tozie Mm, mba, ọ ọ ga-afịa arụ at Mm. times o nwere ike ọ chọọ ime ihe ahụ a gwara ya mee o notice na ọ na-adapụ na the thing anaghị ekwe ya o need ịnọ na community where ọ ga-enwe support Mm. so for she code as long as na ị bụ nwanyị and ị- ị ghọta onwe gị and uche gị dị na building wealth you must be serious ị nee anya na flyer anyị anyị dere ya for serious minded women anyị nwere anyị anarọ ayọ biko ee ọ bụrọ biko gbata gbata gbata ụmụ nwaanyị niile kwụrụ na line mba ọ ga-abụ onye sị atago m afụfụ enough achọrọ m to be able to build wealth and adị m ready otu ọbụla e si wee sị m na m mee ya as long as na ihe a na-agwa m bụ ihe kwụ ọtọ ma n'iru chukwu ma n'iru gọọmenti Mm. adị m ready ọ bụgodu na ọ ga-etake m 5 years ọ bụgodu na ọ ga-etake m 7 years adị m ready ibuild ya those are the people that we want to see so ọ dịrọ age limited not people dị willing yes so um ọ bụ na m ghọta ihe ị kọwa um a lot of us adịghị enwe ndidi so ihe a need patience yes so unu na-amụzi ọ sọ ụmụ nwaanyị ka ọ- she code bụ maka ụmụ nwaanyị sọsọ ụmụ nwaanyị ya-abịa Yes. that day eziokwu ya ụmụ nwaanyị maka ụmụ nwoke nwere lots of uh, eh, avenues Mm. and for for she code conference otu anyị na-esi ap- eh, im- e put ya together bụ nwaanyị elina nri na be gị sielu onye ọbụla nri before that day saa arụ ite Chọọ, akwa yiri akwa gị buru akpa gị bịa Ehe. m buru take bịa away.
ka anyị ka anyị ka anyị pampatụkwa gị m bịa m buru take away bịa. Eh, eh, nke ọbụla you know, bịa ka ị mago anyị enwego mindset na ọ bụ na m abụrọ gọvanọ di m abụrọ local gọọmenti chairman ee di m abụrọ cbn gọvanọ ọ bụrọ kanselọ nwere ihe ọzọ m bụzi adaọmụ a bụ nwaanyị o nwere ihe ọzọ m bụ ayịyọ ayịyọ ka m na-ayọ maybe na ayọtakwudo m school fees nwa m yọta house rent maọbụ dada a ga-eme she code ị ga-ayọtakwa ego moto ị ga-eji ehe ịyọtagoro ego moto ịma na ị- ị- ọ bụrọ ihe na-eme inside of you bụ i- no, ọ bụrọ ihe na-eme outside bụ the bụ the issue Ee, ọ ihe na-eme inside you ị nwere ike ịka yọta ego moto banye keke ka ị nọ na keke a ka ị na-asị keke a ihe m nyere onwe m na ndụ a 5 years na ị ga-abụ distributor of keke Mm. Mm. i were ụdịrị mindset ahụ bata Mhm. ihe niile a na-akọ will be hitting you yes so that na ị na-apụzi of course we will set you up in that conference enwe ihe anyị na- ihe anyị ga-alaunch anyị na-akpọ she code fund obodo na-aza norway otu ha si wee build or wealth is that na at some point they started thinking for generations ndị a na-amụbero sị out of ego anyị na-enweta as a country kedu otu anyị ga-esi wee make sure na ụmụazị a na-amụbero 10 15 20 years from now na a mụọ ha that na ha ga-enwe comfort so norway wee bido wee na ha wetacha ego ha ha sị percentage ego dị otu a anyị ama mmetụ ya aka ndị bido that atụmatụ na norway anwụchago but norway as we speak now nwere investment na many other countries of the world ọ bụrụ na gịnị na enwe ndị tukwu ana wee sị 10 years from now kee ka ọ ga-esi dịrị anyị so ọ bụrọ sọsọ nations na-etukwu ana na-eche uche families tukwuru ana chee uche eh, gị nwa bụ nwaanyị tukwuru ana chee uche 10 years 15 years ọkwa m na-amụ ụmụ abịa kụọ aka abịa gbaa egwu anyị eme naming ceremony ụmụazị a m na-amụ na 15 years from now 20 years from now o nwere ihe m bu n'uche ha ga-abụ o nwere ihe m bu n'uche kedu ihe m nidiri ime kịta ka ha wee nwee ike bụrụ ihe ahụ ekwuru m n'ụtụtụ na ofu ihe mụ a sị na m achọghị na ndụ m a and Chukwu ga-enyere m aka ịmake sure na o merọ na ndụ m bụ ụmụ m ama nza mmadụ sir sir for life Oh, ha ga-ebidogodu maka the training part. yes ka mụta na otu esi eme ihe na-aza dị sir A sị na onye fee eze eze eze eruo ya. eruo ya ehe mana ọ- ọ- ịma ntọ Ịma ntọ na na-efe kesi nze. ị ga-eji wee bụrụ eze nke gị Mm. emee gị abụna eze nobody onwekwa onye mee gị abụna eze ụmụ nwaanyị must come to that understanding o nwerọ onye mere gị abụrọ eze ihe mere gị abụrọ eze bụ the things you do not know ihe ọbụla ị na-amarọ karịrị gị Mm, anyị nọ na the age and time of 50-50 nwoke asị gị weta so o nwere nwoke as a young person I think ihe m chọ ikwu for a young person o nwere ka ọ ga-adị as a young person kịta nwoke bịa ịnụ gị sị gị na ọ kwa 50-50 ka ọ nọ ị like kwa this man you cannot say no mana ị pụtazi sị ya nna na o nwekwa ka i si wee kwụrụ o. ọ ma bịadị ụdịrị nwoke Ọ kịta bịago ama mana mbịadị. ọ- ọ ya akọrọgodo ọsọ maka the truth bụ na ụmụ nwoke kịta alikerọ liability and anyị nọ na the era where ọ bụkwa na a ga-epemiti m to say this ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị kazi ụmụ nwoke agba mbọ ụmụnwaanyị but ihe na-ewe m iwe bụ that na in the next five years ị fụ fa ha dịka ndị agbaha mbọ ọ bụ na nwa gị enyerọ gị ịnyaba ị- ị- ịnyaba onyinyo ị na- ị na-atakụli ya Ọ bụcha ihe anyị chọrọ ịgbanwe. exactly so yes ọ your nwa gị ọ your right iri from aka m because na ị zụgo ya. mana in a situation ebe nwa gị astandbe

i- a- ị kwụrụzie agụụ maka na o nwerọ onye nye gị o nwere ike di gị sef ha nọzie n'ụlọ ọ bụghị wa ka ha- iru gị ka afọ A ga- ahụ na-eme na Afọ ndị kọọlụ. nwaanyị adịbeghị ime. afọ kọọlụ gị sef agbagodo ọsọ na ọ- na ama na ọ billing ka ma ọ ma ị bịara ịbill mmadụ kịta so ọ dị very important society anyị nọ na ya kịta abụrụzi society ụmụ nwaanyị na-apụta si in the next five years ten years ị mara ebe ị kwụ Mm. ị kwesịrị ịma ebe ị kwụ then secondly mere anyị ka anyị malụ ndị na-abịa the people ga-speak na this event ọ dị very important so that people ga-ama the kind of people you know thick substantial people ga-abịa for this event daalụ em o nwere three sectors anyị na- anyị na-ene anya that na e nwe sectors buru ibu na program a mana ihe a- our plan and our projection bụ na nwaanyị ọbụla ji uche ya wee bata na the conference Mm. ka ị na-ana ị ga-enwe three sectors you should be willing to play in ofu n'ime ya bụ real estate ana Mm, Ilan, i- real estate was saying Ilan. ọ bụrọ sọsọ ile ana property facility okay and a bịa na south east of nigeria in fact a bịa na nigeria e nwere ofu nwoke maka na ọ nọ n'Enugwu a anyị anarọ akwanyechiri ya ugwu see ọ see finish maka anyị na-afụ ya and ọ onye ozi Chineke so ehe o- anyị anarọ enyechichi ya ọ bụrụ na ọ bụrọ onye ozi Chineke adị m sure na ọ na-aga u- ndị uwe ojii lu iri ga na-eso ya ọ bụrụ onye Reverend Dr. Ugo Chime bụ GMD Copen Group Mm. Ị- ị gụba plaza niile nọ n'Enugwu agụchaa ya

Wonderful. ihe o nwekarị Mm. so kedu ka ụmụ nwaanyị ga-esi wee bido ama m na ị nwerọ you don't have all the money but o nwe ihe ndị oyibo na-akpọ value chain in that big sector ka ka ị ga-esi wee bido playwegodo no matter how small e nwe ka ụmụ nwaanyị ga-esi unite ya that's where the she code community comes in ka ka ka ụmụ nwaanyị 5 or ụmụ nwaanyị 10 ga-esi unite ya si okay ka anyị weta funds anyị let us play in this field that is the kind of of mindset, conference and yeah. mindset we want so gmd copen group ga-anọ ebe anwa um, real estate bụ line one bụ line two bụ line three anyị nwekwa dr paul basil iluegbo ụba ọkwa another real estate giant in enugu kedu ihe uh, dr paul ga-emela anyị gwa anyị maka ndị chọrọ ana na-achọrọ just property ana kedu kedu businesses ụmụ nwaanyị nwere ike ime around land enwere ike ịdị four mee land banking onwe ke- onwe ka e ga-esi nyere anyị aka ka ọ dịrị anyị easy to own land maybe five six months using the she code community as a leverage Mm. okay so ekwuchaa land anyị ekwuo oil and gas onye ọbụla ma na eh, petrol gbago otu a ka ume anyị ncha na-esi agbago eziokwu Ọ bp gbatu- na-arise karị mgba ume ume anyị agbadata enwe value chains Mm. ehe enwere onye jee iplay ebe a bido nnọọ from isi isi a na-ebido n'ụkwụ n'ukwu naanị Thank you. anyị nwe commissioner for science and technology in Enugu State. Most people ma ya as commissioner for science and technology. malụ ya as a tech festival, na onye anwa na-organize. Organize ya. Ehe, Mana commissioner anwa, plays very big in the oil and gas sector so ọ ga-anọ na the, the training live wee kọwara ụmụ nwanyị ihe bụ the value chains mee ka unu ga-esi wee play Mm. and like i said it's not just about conference ahụ of one day ihe a bụ you are accessing a community that can support you to grow wealth okay then hei amarọ m ebe m ga-ebido mana m asị na m ama mkpọ afa enwe nwaanyị amongst them enwe nwanyị na-arun about four factories n'Enugwu a mụ na gị bi eje m na ha yard Ma- ịma akpọ yard ọ dịka Ọ dịka face me I obere. face you yard abụrọ face me I face you Mhm. yard bụ A very ebe big, buru ibu yeah, big compound. thank you ọ ga-abụ ị parkịa moto gị n'ofu ebe i- i were ụkwụ wee ka gawa another side in this city Nwaanyị- N'Enugwu a. n'Enugwu a nwaanyị a nwee eh, eh, plastic manufacturing industry Wow. afụ m ya n'anya m so everything plastic ọ na- a na- a na-eme ya n'Enugu a ọ nwere water manufacturing industry ọ nwere drug manufacturing industry one person ofu onye ejego m ebe anwa many times so ọ bụrụ na ọ sị m nọ na mfụ so kedu e, gịnwa bụ nwaanyị na-amarọ where to start maybe na ndị ọlụ oyibo maybe na ọ fọzikwa gị one year ka ị pụta and ị marọ where to go to and ọ bụdị na-esave ego ọ bụ na shop ka ị chọrọ imepe ị mara the worst thing bụ ọ bụ na ị marọ what to do ị nwere ike jide ego maka na ị marọ what to do ego thank you enwere a lady mụ na ya na-ekwu okwu na-advise kwa another lady ha ịbụọ na-alụ eh, civil service ofu onye wee sị na na o nwere ka gọọmenti si wee mee ya so that na pension gị anwa na ị nwe ike je welu 25 percent before i luo retirement nke ọzọ sị ya na ya akpatụkwana ya aka na ọ ga-akakwa mma mgbe ị retire i ji nwayọọ were ego gị ị marazie ihe ị ga-eji ya mee m sị ya biko ewena iwe

enwere revenue generation enwere ike inwe dream o nwere ihe ị chọ iji ego wee mee o nwere ihe ị chọ iset up mana i- inwe- inwesirọ all the funds to do it enwere mmadụ naabọ na steeti a na-alụ with gọvanọ anyị ofu bụ SSA on revenue generation nke ọzọ bụ SA on revenue generation ndị a bụ ndị na-enyelu Peter Mba aka Ị ma na akụkọsi ego anyị Ee, mba ị- ị ma Tax.
Peter Peter gwara anyị Peter tax bụ eh, Nnamani Jemi eh, Emmanuel Nnam eh, Ekene Nnamani bụ tax Peter Peter Mba bụ gọvanọ anyị. Nnamani bụ MD ndị nke a bụzi ndị SA ndị nke bụ nna ha so ha ha nwa bụ ndị nọkwa n'okpuru Nnamani mana ọ ka tax ahụ ọ ka bụkwa ego but ihe anyị na-ekwu na ndị a wụ money women yes ndị na-acalculate just just na fa ha nee figures anya na like this amago nke bụ plus na minus na otu mana a- ụfọdụ ndị believe na ọ bụrụ like Enugu steeti ma Abia steeti ma Imo steeti anara akpọta onye na-abụrọ onye obodo ahụ Hmm. Peter Mba jere ob- na Yoruba wee kpọta Adenike Okebu Adenike ya na ya alụbugo before Mm, o wee malụ na the way ọ ma ọ ma what she's doing Adenike bụ SSA to to Peter Mba on revenue generation Adenike na-interface with all the ministries n'Enugu a finding ways to ensure that na revenue is generated so in your business in ihe ahụ ị na-eme ị ma otu e si egenerate revenue Revenue. you need it ọ bụrụ na business ị na-eme na ego anara abata ya ọ wogo NGO ọ wogo charity Mm. because you can't ị ma sustain nwu ya ị ma mgbanwu diesel nwere ị ma nkwụnwu ndị mmadụ ụgwọ ọnwa then anyị nwekwa onye ga-abịa kọọ maka sales anyị nọzi na digital world where you- ị nwere ike na-alara ụla i binie mepee Alert. account ị mara ihe bụ digital product ị mara otu because ụmụ nwanyị ụmụ nwanyị the caliber of women na-ga-abịa she code bụ ndị nwee plenty of experience mana amarọ how to translate it to bring in money. money okay so a ga-akụzikwelu gị afọ ya ga-akụzi ya bụ Dr. Casey Richards Dr. Casey Richards nwelu an institute called Moneywise Institute teaching you how to generate money, Wisely. multiply it, and to deploy it. Mm. Okay, then AI iwu riri biko nwaanyị ọbụla ka na-asị amaghị m ihe a a na-eme with phone biko Nagman. eji m chukwu ayọ gị ị dịkwa ndụ ị nwụberọ and ị ma- you're- you're not dying soon Mhm. okay ji nwayọ wee nwayọ na-unlearn nke ị- eh, Learn bụ- ehe, learn, wee learn mụtazie nke ọfụ. na ihe a bụ AI age Mm. ọ barọ uru ị nọgide sị na m amarọ ya Marị ya, at least the basic ones. So anyị ga-enwekwa somebody ga-akụzi AI. His name is Victor Onax. Victor Onax bi na Abuja. Wee sị m na a company kpọlị ya. Ya bịakwa Enugu ya rụọrụ ha ọrụ na ha nọgide sị ya mba anyị achọrọzi ka ị na-abịa na-ala relocate to Enugu otu a ka Victor si wee bịa Enugu wee biri n'Enugu a so ihe ọbụla gbasa AI ihe ọbụla gbasa otu ị ga-esi o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ automating your business ka your business ka ọ hapụ ịbụ nọọ mgbe ị nọ ya No, mgbe ị na- Ehe. They generate- Thank you. yes. Victor will put you through. And Victor is saying that in 90 days, he can help you automate your entire business. Mm, nke ahụ nwere number of days because ihe ihe gbasara um, AI and all eh, it's not like ihe ị ga-amụgide mụgide 30 years in fact time a anyị ji wee na-eje school na Nigeria eh, any the eh, otu m si afụ Oh, gị na ọ- ọ na-adị Chineke. ka ya waste-ila our years na school. eh, eh, your face sọsọ gị dịrị ife ọkụ anọ m na YouTube live in case otu face ya dị ọ dị ka nnọọ anyị a-waste ma ya nwa ma mụ nwa ma gị nwa na-ege m ntị ọ na-efeel for all of us for Ee, kindly send me China to school. obodo China ọkwa ife ihe a anyị na-agba na anyị na-eme school run ụtụtụ niile traffic eju everywhere anyị na-eme school run na China just basic education nwa gị ahụ abanyego in one

o nwe nke a mere m n'anya mgbe m na-eje ịba university e nwere this young boy jere ịmụ ka e si ele cement ọ bụrọ mmadụ gwa m ọ ọ ihe mee m my year one ka o ji wee bido ịgba boy mgbe m na-agụchazi four years later o mechago the ihe a apprentice o nwego Ụmụ- shop shop okay ehe so anyị na-agafetezi ebe anyị na-achọ ọrụ ọ sị gị agụụ na-agụ gị ah bịa n'ụlọ anyị ka nye gị nri. Ka ị nweta ume iji Iji bugharị achọ certificate ịchọ ya. so ọ bụrụ na parents ka na-eme ọ ka a mara na nwa m bụ doctor Mm, no you need to think again need to think again even if not a doctor ọ ga-abụ o nwere ike ịbụkwa an ai digital doctor anyị ma Aproko doctor Ma ya nụ. ọ ọ ọ ọ ọ ụdịrị medicine ahụ a na-eme Anyị na-eme ka ọ ka na-eme Aproko now. na-eme Mm. so for for even any field ị nọ e nwe e nwe today's way of blending that field in such a way that you are relevant in today's world Mm. so me personally ọ na-ewe m iwe ụtụtụ pịa pịa pịa pịa pịa na-agbagharị who run then onye a na-eje skuul sọsọ ihe ọ ma bụ dash killed Dav- eh, dash killed Goliath Mm. ọgụgụ isi anara arụ ọrụ i nye ya ihe to manage ma ọ- ọ- ihe ndị ihe anyị na- on- ndị anyị na-akpọ sales girl i nye ya biz- ihe a manage o dechego oge application application ahụ ọ mmadụ dere ya because ọ ma ndenwu o weta gị ya ị sị ya ngwa bịa rụwazịa n'ezie ihe manage for her brain to work or for his brain to work is a problem so it's it's a sad situation ndị dị sharp na-akpọpụkwa ụmụ ha Mm, ee ha gụọ agụọ praịmarị skuul ha eji nwayọ ọ bụgodu Ghana mm, ha kpọpụ but anyị ama ntọkịlị na-akpọpụ Na-akpọpụ anyị ga-edozi ọnụ. obodo anyị and ọ bụrụ na nwaanyị mụtachaa ihe niile a o nwere ihe mere ka ọ hapụ impact your on the children. child because normally 80 to 80 percent of the time bụ ụmụaka anyị aside from school Hmm, ụmụaka anyị bụ their mothers ka ha na-anọ with. eziokwu all the mothers so ihe ọbụla ọ nya ka o ji awa emekwanala nso na ihe ọbụla m mekwanala as a mother

from the time i mepee door bata into an environment ị chọ ị pitch product ndị ahụ amago whether to give your company ihe ahụ ị bịa ịkọ or not Just the way you walked. in. yes Alright. o zugolu ha ka ọ fọzie 3 seconds when i kwuru okwu Mm. is enough to tell To- you uh, yes. mesịa we will call you back Or na and go I'm not back.
attending to you immediately. so women also need to

Amana mụ na Minister for Innovation and ihe na- biko bịa at least Yes, kọmishọna for biko. science and technology na ebe anwa Ah, ah, ka bido n'ebe anwa wee ka bido nụ. melụ gbagowe Ọkwa n'elu and ụwa and anyị. minister for science and technology bụ onye Enugu Hmm, ị mara ndị mmadụ anara ama na o nwe ihe na-aza connection mhm. ee eh, ha anyị na-efeel that ee eh, enwere m ike nje afịa nje gote okpu ngote asoebi ngote akwa ngote hair for for us ọ na-adị anyị okay enye m ego m enye m hair anyị amụrụ na o nwe ya bụ enye m ego m enye m access enye m ego m enye m connection mm-hmm. because connection ahụ ị nweta can lead you to anywhere open many doors ekpere niile ị na-ekpe midnight you just need ofu onye to open one door for you True. mana mana because na ọ bụrọ eh, product eh, anyị anara afụ ya service anara Because that's educate not us. physical, ọ dịrị anyị- ọ ọ dịrị anyị ka ihe dị authentic. so she code for money matters bụ one conference i will encourage you Eh, if you want to join ọ bụrụ na ị joinibero biko join ya fast because we also have a dress code for that day Okay. mm, we we want you to look like afa anyị Afa the community is She Code Billionaires Network. And consciously, we are modeling, we are trying to tweak our brain. Ka anyị gbanweta otu brain anyị si Yeah. eche uche. Mhm. Ka o wee rapụ ịbụ na ọ sọsọ mgbe ị bụ governor ka iwu- ka ị feel na i nwere n'i- n'ị bụgo a billionaire. So anyị nwere dress code that we want you to put on on that day and look like you are all you are there because if you can think it in your heart i chenwe ya n'obi gị Mhm. over time before you know it you become it you become it sọsọ ihe na-eme anyị bụ na sọsọ ihe anyị na-eche n'obi anyị bụ fuel etinyego ego ụgwọ ụnọ kee ka ị ga-esi kwụọ ya ụmụ- school fees a ka ị na-akwụchapụ nke a ka ị na-echekwa otu ị ga-esi akwụ nke ọzọ so your brain enwerọ efe ịthink big Mm. ịthink long term sọsọ ihe ọ na-athink bụ taa Tata. garị a ga-ezu echi Bre- bread bụzikwa one five. Ehe. Hey, thank God, not i chezozie that you can you can bring the bakery to your house. ndị na-eme ya isi ha dị one
Hmm. Okay, so nye anyị the date, the time, and the place for the event. Ọ na-aka mma na o si na the horse's mouth, and of course, um, e nwere early bird. Mm. Mm-hmm. So all these things now, ka ị ga-agwazi anyị, anyị amalụ, anyị ama ka e si aga. early bird sef nke bụ eziokwu bụ na early bird agafego maka na conference a bụzi in the next 13 days mana o nwee ihe mere and eh, achọrọ m ikene ụmụ nwanyị na-anara eche sọsọ onwe ha na-eche otu ọ ga-esi wee dịrị ụmụ nwanyị ndị ọzọ mma o nwere one of the speakers ga-abịakwa kwuo okwu ọ na-abụrọkwa na o nwere leta anyị dere ha na ị kwucha ya ya kwụọ gị pounds o nwe ebe anyị dobere ya on her own kpọọ m sị m kee ka registration si aga sị na ọ na-afịakwa ụmụ nwaanyị arụ o, nke bụ eziokwu ọ sị m okay na ya ga-asubsidize

she's a very quiet person anara anụkebe ọnụ ya ọ Mm. nọrọkwa na politics o nwerọ ihe ọ na-azọ ọ ga-eji wee sị he ụmụ nwaanyị niile kwụrụ ụgwọ pụta ngwa bịanụ tụọnụ m vote o nwerọ ihe ọ na-azọ achọrọ m ikene ya in a special way she's one of our speakers wee sị okay ka e nyere ụmụ nwaanyị aka sị anyị ngwa if- ihe niile gbasara nri a ga-eri na anyị rapụrụ ya ya Mm. so budget anyị wee mee gịnị gbadaa ọfụma so nwaanyị ọbụla na-etekiri advant- advantage of this amazi m ihe ọzọ m ga-agwa Eh, and also it's good to pay for events like this. The, oh, the only way ị ga-eteki ya seriously. Eme ya free kịta onye ọ na-eju ebe a Yes. yet Eziokwu. you will not o nwe ihe ị ga-eme achieve na ịna. Eziokwu. So subsidize um, subsidize it. ọ ị bịatụ nwa obere ị ga-asị o nwere onye m chọ a- o o nwere ebe m na-eje Mm. ehe and ị ma nweta the full value mana ị kwụọ ụgwọ ị kwụọ ụgwọ ị ga-alike ịnọ to the end ọ na-akụ 5 ị na-eche ka onye ekwuberọ onye a ka ga-abịa kwuo onye onye nke ọzọ ekwuberọ Mm, because you paid mhm. Ehe, and ụmụ nwanyị we should get to that point where we are willing to pay anọzina n'ihe free free onye nwa kwu- na-eme at times o luo n'ihe politics i love politics because politics is about creating an enable, en- eh, enabling environment for everyone to thrive and be happy o nwere ihe ọzọ bụ politics amarọ m Mm. okay mana politics eminirọ na nwaanyị bụ ndị akụrụmaka ka ndị na-eje ụka ekpere akụ aka agụ na-agba egwu egwu. agba egwu, mm. anyị gbacha egwu asị gụọ ụmụ nwaanyị ahụ one ka ha dị 52 two 2000 ị nwere shọpụ ịtọ na main market As- asị gị na gị bịa kụọ aka ahụ ma gbaa egwu you will not come Mhm. ihe i ji abịara ihe a bụ na O nwere ọnụ. amanụ ma honorable ọ ga-erote m and honorable irote gị bụ inye gị ukwu akwa
Ma ọ bụ na ọ ga-erudị ukwu akwa. Ee, sef. ukwu akwa one woman one wrapper I- m na-anụ ya i- i- na-emu I- like i don't get it Mm. one woman one wrapper like ụwa gị niile agwụgo na wrapper so o lugo mgbe ụmụ nwaanyị ga-eji chewe uche chewezie long term anyị echego short term ọ nara awọkụlụ anyị anyị nwere ike ichenji ụkwụ egwu anyị to say okay ka m focus godi in my next 10 years anyị nwere gọvanọ now okay chineke nyere ya aka second tenure bịa ọ continue kwa bụ gọvanọ anyị from kịta wee luo mgbe ọ ga-achịcha 5 years ga-aga i nwee ike weluzie tenure gọvanọ a anyị ncha na-akụrụ aka 4 plus 4 8 weluzie tenure gọvanọ a plana ndụ gị sị by the time gọvanọ anyị na-apụzi as gọvanọ ọ ihe ndị a ka m chọrọ i- Mm. i achieve taa ka anyị ga-esikwa anyị na-akụ anyị na-akụ onye ọzọ abịakwa 4 plus 4 kwa Na-akụkwali. 8

I work with the the uh, office of the Southeast Zonal um, Woman Leader for APC. Nwaanyị a Dr. Obiaji o nwere ụbụrụ ọ na-eche uche ọ ghọta ihe bụ na nwaanyị na-emeki progress she's a medical doctor so ọ bụrụ ndị ach- achịkọta ya kwa ọnụ Ooh, Jesus. achịkọta a na-ekwu ya n'ọnụ alright so achọrọ m ka unu meela anyị ebere na time ama m na time bụ 8am but kemgbe ọ dị gị ka ya gbasa this event maka ndị ndị otu m chị chị ụmụ enwee di ee Mhm. Ọ Ka anyị nwee bụrụ na ọ bụrụ na e nyere gị appointment na gị bịa bịa Abuja kịta bịa interview for visa Mm. di na ụmụ ahụ ebee ka ha ga-anọ ị ga-achịrị ha Mana gaa na- ị ma na o nwe ihe bụ na ị nọ n'obodo ị na-alarụ ị na-eteta na enwe ihe bụ na ị pụrụ apụ ee ma ọ bụ na Peter Mba kpọọ gị akpọọ gị from ọfịs Peter Mba sị gị na na ọ dị ka e nwe ahụ ọ bụrụ appointment na ị nwere aka ọrụ so ihe anyị na-agwa ụmụ nwaanyị plan nụ that day Mm. Ka ọ bụrụ your you day, yes my me, my me day. na ọ mbọsị i nyere onwe gị Yes. for your for your next 10 years Mm. invest that day into your life no enye m onwe m to this very day ka m mụta ihe m na-amarọ so that this my family because when there is money in the family udo O nwezi ihe na-eche gị. it's very simple ọ bụ na ego adịrọ ee gbakasịa onye richa garị a onye ọ na ha amanagezi ga onye ṅụcha mmiri a a- ọ na-amanagezi mmiri Mm. so bido kịta plan ya ọ anyị bidoro okwu conference a since October November last year Mm. so that na date anwa ruo just keep it aside isi ụtụtụ ị bịago and then nwee ndị anyị na ha na-akpakwa so that anyị bịa at least free eye check for ụmụ nwaanyị maka ọ na-afịakwa nwaanyị arụ ije ụlọ ọgwụ em- em- mee your eyes examine mee your vital signs examine before we start the conference Okay. maka ọ bụrụ na ị dịrọ ndụ nwenụ akụnụba ị na-eje ibuild Ọnya i buildchagodu ị kpafuo ya n'arụ ọya Mm. ma ndị mma Ehe. so anyị ma na health is very critical to you building wealth Mm. so anyị chọrọ itinye a bit of it so as early as in fact nwaanyị plan ọfụma ji ji obere ego just gaa na hotel a jee lodge ya nye onwe gị two days

ọ nọ na 21 Alex Ekwueme Street Independence Layout Enugu ngwa ka m bielu gị ya na mkpemkpe ọ kwa i fu họtel a just na ọ bụ na i si Bisala Road agbadata ezu ọ dị before GT Bank ezu ọ bụ na i si em, kee ihe a na-akpọ ya em, Presidential Road ya bụ Obiagụ side agbagote ma ọ na i si Okpara Square agbagote ị ya-agbadata ka ị na-eje IMT mhm, ọ dị after uh, that GT Bank ịghọtago ọ dị na that road ọ dị n'ụzọ ahụ Mm. o zoghị ezo the hotel ọ a gigantic hotel ọ dị Mm. n'ụzọ just ị kwụsị ị banye alright so event a bụ Thursday 30th April 2026 Mhm. uh, like she said, oh, 11 days from today. So Thursday, 30th. Mm. I said 11, 13 days. 13 days. Yes, 13 days from today. Mm. Thursday 30th um, April 2026 by 8 Mm. so ọ dị very important ị ga-abịa before 8 so that gị ihe free na-atọ ụtọ ọ dị ọ dị apọj onye sị gị na free na-apọj ọkwa ashị ị bịa narụ medical check-up ah, just before ị abanye the main event alright so this is for serious women only ụmụ Mm. nwaanyị kpọrọ onwe fa ụmụ nwaanyị tupu ị bịa agwa m fa maka nkọlịka nwa nsụka Mm. i wish na ị na-akpọta nkọlịka nwa nsụka that lady was nobody onye amara asụ oyibo Mm. first one sentence ọ mara asụ oyibo but Mm. ị fụ ya kịta ọ nọ into real estate Mm. ọ bụ na e nye ego film ọ na-akpakọ ya ọ na-achọkwa ndị mmadụ a na-ego anị before ị mara ego anị um, in- um, interest o nweta na the land o nye ya that particular company before ị mara o golo ụlọ nke ị fụ moto ya kịta ọ nọzi into real estate and acting ịghọtago so ihe a bụ women na anyị amarọ ị lookuo back to mgbe ọ ọ atụ ọ- oyom Mm, ụtọ m mm. ọ mara asụ but o nwere ihe o kwu na instagram ama m na ị fụgo that video mmadụ na na-asị ya hey na nkọlị alụgo ụnọ goo moto na ọ na-achụsịsịkwa ụmụ nwoke ya anụ ya ọ zubby michael na-agwa ya o wee sị ya nna ya bịa na ọ bụ eziokwu mgbe ọ nọ na-agbalụ em princess ngozika na di di ya egwu kedu ebe fa nọ Mm, mgbe ọ na-eme back- backup eh, dancer kedu ebe fa nọ mm. na ọ bụrọ maka iji ego ka ọ na ijide ego the idea is to be a substantial woman nwee substance eziokwu nwee ife i ji eziokwu nwoke na-abịa ọzọ ma ee moreover na ụmụ nwoke alikerọzikwu ndị liability Mm, ọ bụ na ọ zụrọ chi ka ọ be fa onye ga-azụ ya oh, oge be fa ka onye ga-enye ya nri ka onye ga-eduga ya school nwanne ya nwoke ọ kpọfuru obodo oyibo ka onye ga-akpọfu ya ya Mm. so na ọ dị very important if you don't know how to start start from somewhere she code abịago now to help us and ị fụgo ọ bụrọ age limited Mm. Mhm. na ọ just for serious people Yes.
serious minded people ma that na ego na-abatago na o nwere ebe ị ga na-etinye ya nwee ndidi be patient enough i grow the money for a certain year or certain years just nwee dị ndidi ego na-anọ where it is pampered Ego. and grown yes you understand Mhm. so ife ọbụla ị na-eme ka uche gị dị ya on the 30th of april 2026 bụ thursday by 8am anyị niile ga echi ya bụ Wales. bụ public holiday maka ndị ọrụ oyibo ehe maka ndị ga-asị na a ga-eje ọrụ echi awepụ abụrọ all night ọ bụrọkwụdị all night so ọ bụgodu na ị bịa n'ụtụtụ n'ebe 7 ma 8 ị ka nwe time to rest till the next day So Wales Royal Hotel, 21 Alex Ekweme Street, Independence Layout, pin o your location kịta na your map na phone gị. Wales Royal Hotel, ọ dịrọ two n'Enugu. And ọ uh, sọ.
for onye ọbụla chọrọ ịbịa, ị need i get i i- i reach anyị before then because everything like ndị nke ndị nke gwagolo anyị na ha chọrọ ịbịa, everything you need for the conference we want to model a better society Mm. anyị adịgo used to ịzọ ihe ịzọ ihe abago anyị n'ọbara even when this whole room na anyị dị only 10 and ihe nwa ju room a anyị ka ga-azọ ya so I- ka ị na-erejista ka anyị na-enye gị a registration code Okay.
and that is like your access pass first into that premises secondly into my n- my lunch my breakfast my conference materials my... so ị just na-abịa just show us your code and you get the things that you need to get mana ị bịa gị mewezie gate crashing nke that day Ọ na-afịa ahụ. nke ị fụ ka ị ga-enwe Alright, so ọ bụ na ị nidiri ịkpọ ma ọ WhatsApp ha for inquiries o nwe ajụjụ ị chọ ịjụta o nwe ihe ị chọ ịmata

eight and then ndị sponsor nọkwa ebe a Enugu State Government Atesta Volt FM Auto Ease Mm. Sidom Seven Up Horizontal and money wise City. institute okay horizontal city property the money wise institute so Mm. igosi gị na ndị kara aka ndị agba fa shiri ike bụ ihe nọ na this event Mm. so jisie ike bịa o ọ dị mma gị ọ for Then ọ bụrụ na ị nọ na Facebook just just type nye she code Billionaires Network ị ga-afụ anyị ebe ahụ nọmba nke Biko, mụnwa bụ Billionaires Network Network ị ga-afụnata anyị Facebook Instagram TikTok Hmm. nọmba nke m bụ 08036865546 Kwuo ya ọzọ 08036865546 cheta na onye ị nụchapụrụ onu ya kịta bụ Ngozi Ebo nyanwa bụ founder She Code Network and also wealth positioning and public speaking strategist ndewo ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa sị unu ka echi niile bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ n'ije afịa ọ kụkwa na alụ 9 gị na Aunty Chinazọ Awuchie na Volt 104.3 FM ka anyị kpaa ka dịka otu o si adị n'afịa buying and selling goods and services exchange for products exchange of product for money gị na Aunty Chinazọ n'ije afịa but for now ka ọ dịnụ onye mara asụ sụọ n'ikwe onye amaghị asụ sụọ n'ana oriri ama ebule ji ibi ụgwọ a gbachaa ọsọ a gụọ mile a gbachaa egwu ọ naa n'ukwu oriri ama ebule ji jikwa ibi ụgwọ bịakwa kịta ka ị hafụ iri nke ị ga-eri dachie ụzọ come and have your own money na she code 30 30th April 2026 ndewo nke emesịa daalụ